Is cosúil go bhfuil muid beo cheana féin, Dia dhaoibh, seo Brian agus inniu tá muid ag caint faoi Donald Trump, mar a bhíonn muid gach lá is cosúil. Inniu tá muid ag caint faoi chéad bhliain an Uasail Trump, agus mar a d'éirigh leis trí shúile a bhonn taca, sé sin, a thacaitheoirí. Agus tá mé ag baint an chuid is mó de na tuairimí seo ó. um litreachaí a tháinig isteach go dtí an New York Times tamall ó shin ag moladh Donald Trump agus a pholasaithe. Foilsíodh na litreachaí seo faoin cheannteideal Fís, Chutzpah agus Roinnt Téististéaróin. Ní chuirfinn in aghaidh an Chutzpah agus an Téististéarón, ní bheadh mé róchinnte faoin Fís sin, Ach cibé, tugann na litreacha seo léargas dúinn ar mar atá lucht tacaíochta Donald Trump ag smaoineamh. Ar an gcéad dul síos, tá scríbhneoir amháin ag cuimhniú dúinn, ag meabhrú dúinn, go bhfuil Ambasáid Mheiriceá ag bogadh go Iarúsaileim. Níl a fhios agam cén difríocht a dhéanfaidh sin ach amháin go bhfuil aitheantas nua faighte ag Iarúsaileim. Ní féidir a chur in aghaidh ach gur athraíodh córas cánach na Stát Aontaithe. Ní bheadh mé róchinnte go dtabharfainn leasú cánach air, cé gurb é sin an téarma atá go leor daoine ag úsáid, ach cóiriú cánach gan dabht. Deir an scríbhneoir céanna go bhfuil Donald Trump ag dul i dtaithí ar an oifig, ag dul in oiriúint ar a chumhacht mar uachtarán. An chéad rud eile a deir sé ná go mbeidh, go mbeifear ag tabhairt faoin mheon teidlíochta sin, b'fhéidir go bhfuil deich fán gcéad den tuairim sin féaráilte, má tá 20 bliain oibre déanta agat agus tú gortaithe anois, nach bhfuil tú i dteideal rud eicínt. Is ea, táthar ann a deir go bhfuil an iomarca teidlíochta ann ach, bhuel, ní sheasaim ar son nó in aghaidh. Breathnaíonn cuid mhaith de na, den bhonn taca ar Donald Trump mar dhuine atá ag baint cleití as lucht leasa Washington ach más ea, tá lucht leasa Washington ag dul in oiriúint ar Donald Trump freisin agus dar liomsa, ní fhaca mé lucht na bunaíochta níos soirbhe ariamh go dtí seo, cibé. Tá, breathnaíonn cuid mhaith ar bhunaíocht an dá pháirtí a bheith faoi ruaig, sé sin go bhfuil an ruaig curtha orthub agus gur. nach bhfuil an lucht seanbhunaithe sin i réim níos mó. Ní aontóinn leis sin, ach sin scéal eile. Litir eile a thugann le fios gur vótáil an duine seo in aghaidh Hillary Clinton seachas ar son Donald Trump, ach mar sin féin tá níos mó déanta ag Trump, i bhfad níos mó ná mar a bhí sé ag súil leis. Sea, cuireann sé náire ar shaoránaigh Mheiriceá, ach d'éirigh leis an leasú cánach a dhéanamh, bhuaigh sé ar an Stát Ioslamach san Iaráic, níl mé iomlán cinnte gur bhuaigh seisean ar an Stát Ioslamach, Tá sé tar éis breithiúna coimeádacha a bhrú tríd, agus tá sé tar éis tús áite a thabhairt do shaoránaigh Mheiriceá thar inimircigh. Tharraing sé na Stáit Aontaithe amach as comhaontuithe dona, dar le cén duine.

mise ach oiread, ach feicim an tábhacht le roinnt acu. Rialacháin faoi deara nach bhfuil nimh sna haibhneacha níos mó mar shampla. Ach sin scéal eile. Tá brú, fíorbhrú á chur aige ar an gCóiré Thuaidh agus ar an Iaráin, cén chaoi ar an Iaráin?

Más gá fear teanntásach, bromúdarásach, gáifeach mar Donald Trump chun an jab a dhéanamh, is maith ann é, a deir an scríbhneoir seo, fiú más bulaí, síorbhulaí gan staonadh é. Scríbhneoir eile, vótáil sé ar son Donald Trump agus vótálfadh sé ar a shon arís. Is léir gur vótáil sé ar a shon mar gheall ar na Daonlathaigh. Tá sé tinn tuirseach Dar leis, faoi pholaitíocht na féiniúlachta a bhíonns ar siúl ag na Daonlathaigh agus an coimhlint aicmeach atá siad ag cothú, b'fhéidir go bhfuil cuid den cheart ansin, agus an síortharcaisniú atá lucht an Pháirtí Daonlathaigh a dhéanamh ar na comhlachtaí agus lucht an rachmais. Thiúrfadh sé ráta íseal mar sin féin do Trump as a phearsantacht agus as a mheon. Ach tá áthas air mar gheall ar chlár oibre Donald Trump atá ag tabhairt spreagadh don earnáil phríobháideach, a íocann cláir leasa na nDaonlathaithe, muise, agus nach maith a tháinig, ar sé, an Rúnaí Oideachais nua, scéal eile. Bhí, tá áthas air mar gheall ar an athrú seismeach é i dtaobh polasaithe seachtracha a bhí meata, lagmhisniúil, lagspridiúil agus cladharach, dar leis, agus a thug uchtach agus misneach don námhaid, námhad, do na naimhde, ina measc, an tSín, an Rúis, an Chóiré Thuaidh agus mílístí an Mheán-Oirthir. mb'fhéidir. Tá sé ar son freisin cur chuige nua, cur chuige scafánta nua i dtaobh slándáil teorainn agus inimirce mhídhleathúil. Bean ag scríobh litreach ghearr ar son Trump, deir sí gur éirigh go maith leis an Uachtarán Trump ina pholasaithe, chuireann sí síos ar na meáin mar cheárta an oilc, is maith liom sin mar téarma, agus ar ndóigh sin mar a bhreathnaíonn an lucht na heite deise ar na meáin na laethanta seo ach amháin Fox News agus Breitbart. Vótóir eile, rinne breis agus 5,000 glaoch teileafón, a deir sé, ar son Donald Trump. Tá an-áthas air, go háirithe mar gheall ar Iarúsailéim. Ellen Mackler is ainm don duine seo. Mackler, hm. Áthas uirthi go bhfuil an Stát Ioslamach cloíte ag Meiriceá? Pleananna láidre in aghaidh an Chóiré Thuaidh agus an Iaráin? Meiriceá a tharraingt as eagraíochtaí claonta sna Náisiúin Aontaithe, meas don bhratach agus don dlí. Tugann an duine seo, Ellen Mackler, le fios go bhfuil an New York Times é féin claonta in aghaidh Donald Trump agus an chlaontacht seo forleitheadach sa nuachtán. Ceart go leor, scríbhneoir eile ag tabhairt le fios gur féidir clár oibre Donald Trump a. téachtadh, a théachtadh síos go dtí slándáil náisiúnta agus fás eacnamúil. Agus más iad sin na slata tomhais, d'éirigh go héachtach le Donald Trump. Is ea, deir an duine seo, cuireann sé olc ar dhaoine, baineann sé cleití as daoine, ach breathnaítear don duine seo go bhfuil an tUasal Trump ag déanamh go maith. Scríbhneoir eile ag tabhairt le fios. gur ag tabhairt le tuiscint go bhfuil náisiún sobhriste, náisiún leochaileach, tiontaithe ag Donald Trump ina náisiún scafánta nó frith-leochaileach. Roimh Trump, bhí faitíos ar Mheiriceánaigh roimh luaineacht nó guagacht de shaghas ar bith, nó míshocracht de shaghas ar bith. Anois, fáiltíonn sé roimh an luaineacht céanna. Nílimse ró ghafa leis an luaineacht seo, leis an bhfírinne a rá. B'fhearr liom gan iallach a bheith orm breathnú isteach sna suíomhanna nuaíochta gach uair an chloig le féachaint ar bhrú Donald Trump an cnaipe dearg, an cnaipe dearg go fóill. Ach dar leis an duine seo tá cosa faoin bhfiontraíocht, faoin fhiontraíocht, tá borradh suntasach in soirbhíochas, b'fhéidir, dóchas, misneach, agus bail ó Dhia ar na caipitlithe, dar leis. Agus is comhollamh le Airgeadais é. in ollscoil, an scríbhneoir seo. Scríbhneoir eile ag tabhairt le fios go raibh faitíos air go dtarlódh tubaiste de bharr toghadh Donald Trump, ach bhí dóchas aige, bhí súil aige go bhféadfadh an dá chraobh eile den rialtas srian a choinneáil air. Tá iontas air chomh maith is a d'éirigh leis an Uachtarán Trump. Feidhmíonn sé go maith faoi bhrú, agus go háirithe faoi ghéarcháineadh. Agus sé, d'éirigh go sármhaith leis ansin, agus as seo tá geilleagar na tíre ag borradh, tá an ráta dífhostaíochta an-íseal, tá an stocmhargadh ag ardú as cuimse, tá. cánachaí níos ísle. Níl iachall ar shaoránaigh íoc as árachas sláinte níos mó, ach fágann sin nach, nach mbeidh árachas sláinte acu níos mó. Tá an Stát Ioslamach cloíte. Tugann sé le tuiscint sa deireadh go bhfuil clár oibre ag cuid mhaith de na tráchtairí agus gur go bhfuil a gclaontacht soiléir. scríbhneoir eile ag meabhrú dúinn go bhfuil an Stát Ioslamach cloíte, sáraithe, buailte agus ag fáiltiú roimh feabhas i mbonneagar na Stát Aontaithe. Ní fheicim cé mar a tharlóidh sé sin, ach má tharlaíonn, nach maith an rud é. Tugann an scríbhneoir céanna le tuiscint go bhfuil an tUasal Trump ag cur in aghaidh éilliú agus caimiléireacht in Washington ar an dá thaobh. Tá ríméad ar an scríbhneoir seo faoin tacaíocht atá á thabhairt ag Donald Trump do Iosrael. Fíor-ríméad uirthi faoi Nikki Haley sna Náisiúin Aontaithe. Ní dhéarfainn an rud céanna ach, bhuel, sin é a deir an duine seo. Admhaíonn an scríbhneoir seo nach dtaitníonn an ngiolcaireacht léithe. Tá sé páistiúil agus leanbaí agus íslíonn sé caighdeán na díospóireachta le linn dó bheith ag milleadh agus ag truailliú Oifig na hUachtaránachta, ach ní mór, dar léithe, do na meáin a bheith níos cothroime agus níos féaráilte ag déileáil leis. Scríbhneoir eile ag admháil, mar atá cuid mhaith de na scríbhneoirí ag admháil, gur duine ciotach tútach garbh é, go bhfuil sé drochbhéasach, mímhúinte, dímhúinte, gáirsiúil agus graosta, go bhfuil sé aineolach agus dall, ach le cabhair a chairde tá sé ag tuisliú agus ag stámhailligh trí uachtaránacht a. a bhfuil ag éirí go maith leis? Hmm. Níl fhios agam. Meabhraíonn an scríbhneoir seo dúinn, áfach, gur fearr eagla a bheith ar dhaoine romhat seachas grá a bheith acu duit. Scríbhneoir eile. ag aontú le cuid mhaith de reitric an Uasail Trump go raibh an tír ag titim síos sa dabhach ó thaobh foréigin agus a leithéid de, go raibh an iomarca clamhsán faoi éagóir póilíní agus a leithéid. Níl fhios agam. Idir an dá linn, scríobhann an duine seo nár thaitin na cathracha tearmainn seo leis, go raibh siad éagórach ar shaoránaigh Mheiriceánaigh iad féin. agus go raibh clú na Stát Aontaithe mar thír fháiltiúil ag déanamh dochair do leas na Stát Aontaithe féin, is é sin, go mba ar aimhleas na Stát Aontaithe a bhí an clú fáiltiúil seo. ag feidhmiú. Is ea, labhraíonn an tUasal Trump go míchuí agus go mí-oiriúnach an t-am ar fad, ach cé go bhfuil focail tábhachtach, is maith ann an dothuarthacht agus an luaineacht seo uaidh, mar ní féidir lena namhaidí troid ina aghaidh. Bhuel, b'fhéidir gur fíor sin. Scríbhneoir ag scríobh as áit eicínt faoin tuath i Nua-Eabhrac agus ag clamhsán faoin chaoi nár cuireadh saighdiúirí thar lear le tíocht ar ais, ciorraithe, coscartha, millte. Mar gheall ar.

breithiúna coimeádacha, b'fhéidir. Tá sé tar éis orduithe forghníomhaithe Bharack Obama a chur ar neamhní. Tá sé tar éis deireadh a chur le rialacháin tuirsiúla, níl a fhios agam cad iad ach amháin gur chualamar go ndearna sé iad seo, agus tá sé tar éis bille cánach a chur tríd a bheas ar leas gheilleagar Mheiriceá. B'fhéidir duine. eile ag rá nár éirigh go maith leis leis an Uachtarán ó thaobh airgeadais go fóill. Tá an fiach náisiúnta, an é fiach náisiúnta? dochar náisiúnta, nach ea? tá an dochar náisiúnta ina chúis imní dó ach tá áthas air mar gheall ar an méid orduithe forghníomhaithe atá déanta aige. Muise. Agus an cainteoir deireanach ag caint faoin áthas atá aige gur chuir sé orduithe forghníomhaithe Bharack Obama ar neamhní, is maith ann an cur chuige trodach aighneasach atá aige in aghaidh na nDaonlathach, go háirithe agus iad ag bacóireacht sa Chomhdháil. Ní cainteoir síodúil é, admhaíonn an duine seo é sin. Ní duine, ní duine slímeánta é ó thaobh caint de, ach dar leis tá sé níos iontaofa ó thaobh cainte de. Muise. Iontaofa. B'fhéidir. an scríbhneoir céanna ag clamhsán faoi chur chuige an New York Times. Cén fáth go bhfuil an New York Times ag lorg litreacha mar seo do Donald Trump agus ní do Bharack Obama? Cén fáth gur singlaíodh amach Donald Trump agus a vótóirí, ní. frithghníomhaigh iad na vótóirí seo, dar leis an scríbhneoir. Meabhraíonn an duine seo dúinn gur tharla an, na laghduithe cánach, go bhfuil an geilleagar faoi bhorradh, tá an stocmhargadh faoi bhorradh, tá Neil Gorsuch sa Chúirt Uachtarach, tá Ard-Aighne thar barr. ag tír atá mórálta agus atá diongbháilte agus díograiseach ó thaobh dlíthe na tíre a chur i bhfeidhm. Tá ag éirí go maith leis an Uachtarán Trump, dar leis an duine seo, go háirithe agus é faoi bhrú leanúnach ó na meáin. Meabhraíonn sé go háirithe don New York Times gur dar leis go bhfuil an New York Times tar éis fiú cur i gcéill na neamhchlaontachta a thréigint agus a chur ar leataobh agus nach bhfuil siad oibiachtúil níos mó. B'fhéidir gur fíor sin. Níl a fhios agam ach sin. e Cur síos gearr ar na moltaí atá faighte ag an Uachtarán Trump i bhfoirm litreacha a seoladh isteach go dtí an New York Times le déanaí. Fís, chutzpah agus teististirón! by the way. So sin an méid agus guím gach rath oraibhse. Agus tá súil agam go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad. Slán.